2019 ena amapita ku sewu ndikumatiuza kuti chisankho chabedwa koma khoti linapeza kuti ndi bodza majaji okwana 5 anatiuza pa 3 february 2020 kunena kuti election was not rigged tipex anagwiritsidwa ntchito ndi zipani zonse pokonza manambala olakwika ku Dowa mwachitsanzo mavoti ochuluka chakwera panapezeka tipex mwachidule chisankho chinabwerezedwa chifukwa cha tipex wochokera ku zipani zonse timothy mtambo anali mtsogoleri wa zigawenga za mcp amaotcha mashopu kupha anthu ngati njira imodzi yoopseza majaji tinene zoona pano hrdc imathandizidwa ndi chakwera mabodigadi a mtambo tikuwaona akukhapa anthu mtaunimu nelson chipokosa davi malamula stephen kadamanja amayenda ndi mtambo munthawi ya mademo lero akunyamula zikwanje za chimwendo so it is not fair kuyima pano ndikumanena kuti mtambo ndi freedom fighter ngati dziko linawonongeka is because of him Malawi Congress Party ndi amene anali patsogolo kuti tikufuna ma auditors lero lino mec ikukana ma auditors chakwera atakweza katundu mtambo amaikira kumbuyo analephera kuchita sapoti saulos chilima pamene amalira za mgwirizano timothy mtambo amadziwa za mgwirizano umenewu koma chilima atadandaula 2022 anangokhala chete he is a gold digger amene amafuna zabwino zikhale zake akuluakulu 2019 jane ansah anali oyipa chifukwa cha bodza la mcp koma lero amalawi anadziwa chonadi mu nthawi imeneyi nkhani inali ponseponse jane ansah wabera chisankho patsogolo pake tinazindikira kuti chisankho sichinabedwe chifukwa tikaona zotsatira za 2020 amene anayendetsa chisankho cha 2020 ndi chifundo kachale osati jane ansah koma tikayang'ana zotsatira zimenezi mafiga sanasiyane system yomweyo inawayika mboma akuichosa system osafotokozera amalawi kuti yalakwika chani sistimuyo ndi kubweresa yachilendo mukamabweresa chinthu chanyuwani mumayenera kufotokoza kuti tikusintha ichi chifukwa choti ichi nde chabwino Nanga chipa bwanji chomwecho chinakuikani m'boma? Akuluakulu, Mutharika akudziwa chimene akuchita posankha Jane Ansah. 2014, 2020 anasankha achinyamata. Ndiye mudzifunse kuti lero chachitika ndi chani kuti asankhe mzimayi okhwima nzeru? After 16 September pali zambiri zofunika kukonza, mavuto azachuma, imfa ya Chilima, black box katundu wakwera mtengo anthu akudya kamodzi pa tsiku we need experience and not experiment sitikufuna anyamata kuti akatenga boma ayambe kulimbirana nyama tinaziona mbuyomu chilima wa 47 years amalimbana ndi apm 2018 akanadekha bwezi panopa ali president atupele ndi uyu akungoti ukuwapita ukuwapita akuti kusaka utsogoleri tinaziona ndi amtambo anagwira ganyu yononga dziko anamulipira unduna zaka ziwiri from there anamutaya nde lero akubwera ndikumachita blame Jane Ansah inu Katundu wakwera mitengo, ma passport akuvuta, ma driving license akupereka school report. Kodi akuchitisa ndi Jane Ansah? 2020 court inaf- inafotokoza momveka bwino. Zipani zonse zinagwirisa ntchito tipex osati Jane Ansah. Lero tonse alliance akuti chakwera Timothy Mtambo amene mwatitsogolera tonse alliance aononga Malawi anthu akusowa pogwira nde timafunsa iweyo Timothy Mtambo Who is better between Jane Ansah and Lazarus Chakwera? Who is better? Zolankhula za Chakwera za 2019 lero zilibe ntchito. Amalawi sakufunanso kumva mawu a Chakwera. Ngakhale Chilima atadzuka kumanda ndikumuwuza kuti asankhe pakati pa Jane Ansah ndi Chakwera. akhoza kusankha Jane Ansah mistake imene anapanga posapota satana inamuchosera moyo pamene Biyeni amadandaula za mgwirizano zipani 7 kuphatikiza mtambo anali kumbuyo kwa chakwera lero akubwera ndikumayankhula za Jane akuluakulu gwero la mavuto tikuona lero is not even a secret gwero limeneli ndi Timothy Mtambo komanso timuuze munthu ameneyo kupatula muthalika kapena tikuuze kuti kupatula profesa muthalika palibe candidate ophunzira kwambiri komanso wa experience kuposa Jane Ansah 1994 anali loya jairos amaperekera matope ndi mawilibala 1997 high court judge chakwera anali dikoni ku assemblies of god kwa zaka 5 2006 up to 2011 amagwira ngati attorney general chimwendo banda akulalikira mmabasi zimayi ameneyo amasewera she is only female attorney kumalawi kuno ndi zimayi yekhayo anagwira ku supreme court ngati justice of appeal ali ndi madigiri atatu madigiri osati aubusa kapena kuperekera maturo ndi nkhani yokhudza malamulo anyamata aboma ndimomweri certificate imene ali nayo njopita kuchipatala kotenga mankhwala ena ndi awa chifukwa cha 2000 kwacha awapanga promote kuti azinyoza apm bambo dikson kashoti ndimamvera chisoni kwambiri amamwa ma arv akudwalaso matenda a bp its not even a secret kuti munthu ameneyi ndodwala mukamuyang'ana bwinobwino muona kuti munthu ameneyi wakhala kumwa ma arv kwa zaka zochuluka ndiye timafuna timuuze mbuyo omwe analipo ena amanyoza muthalika chikumbutso mtumodzi amadwala shuga joyce chitsulo even mayi ake amadwala stroke kodi lero ali kuti dikson kashoti mwana wake anamwalira chifukwa chosowa mankhwala mulamuliro wa chakwera akutuwa kusowa skin lotion akanadzimvera chisoni chifukwa malawi timadziwika ndi kusamba munthu wamkulukulu kumakhala ndi madondowozi kujeni pomaliza ngati amalawi tiyang'ane ma running mate onse amene akubwera ndikukutsimikizirani kuti palibe angafanane ndi jane ansah enawa before 2020 analibe pokhala alemerera ndalama zakuba ndiye mmalo motsitsa katundu ali busy kugawa ma 50000 kenaka kunama manifesto tidzagawa ma half million chaka cha 2043 akuluakulu zona zimenezi tidikire mpaka 2043 iyeyu ndi banja lake akugawana mabiliyoni ndi kunena pano ndiye akulonjeza makanda akuti tsogolo akaunti 500,000 kwacha mu 2043

lero tikugula matumba 16 2025 kodi pofika 2043 tidzagula matumba angati obviously ngakhale thumba silidzakwana ana amenewa adzagula mpiru ndi kudyera nsima amalawi atopa ndi ma vice president odikira misewu short one wasankhidwa akhala vice president ife timayesa ndi nzeru akungozungulira misikamu ndikumavina what is that mg2 si number plate yopangira zibwana we need smart people like Jane Ansah ndiye pali kachipani kena kamwano mbuyomu anayipisa mbiri a Dalitso Kabambe anazungulira dziko la malawi ndikumanena kuti a Dalitso Kabambe anaba 1 trillion ku reserve bank mphuno salota, lero kabambeyo akuwatsogolera ananyoza chimulirenji kuti ndi bulutu lero wajoina wasanduka wabwino kuyambira 2018 amachita edit zithunzi za apm kuonetsa kuti akudwala atsogoleri awo amayima pa podium ndi kumauza anthu kunena kuti a Mutharika atsala pang'ono kufa nde lero 2025 tikubwerezanso kunena kuti history is the best teacher sizili bwino twani ine ndi a Chilima takhala tili kulankhula zakuti mu boma la tonse Alimi akondwere. Fetereza otsika mtengo, thumba la 50 kilogalamu kugulitsa pa K4,000 ndi kanthu, lero wavomereza ku Nyumba ya Malamulo. kuti wakhala akukuberani alimi nonse. Wavomereza chifukwa wanena kuti afuna fetereza akhale 5,000. Zaka zonsezi amakuberani anali kuti? Ndiye kuti ma profit wanu onse mkamalima, Amakubelani, akubwezeleni ndalama zimene zija chifukwa ife tidachita kafukufuku tidawona through our research kuti tikhoza kutsitsa mtengo wa feteleza aliyense akondwele, alimi atukuke koma chifukwa chakuti bachita mantha kuti aluza masankho lero bali kutipusisa. bali kutipusika nkuti atitsitsa ifenso they have no capacity they have no political will they cannot do it chifukwa baba nthawi yayitali bali kuteta naniti batipusika nthawi ya- yokwana ife tifuna Malawi wokomera alimi ponseponse.